Is ré órga é seo do pheileadóirí Lú. Tar éis dóibh béim a chur ar foirne faoi aois, tá sé anois ag dul chun tairbhe dóibh. An éireodh lena réalta óga níos mó staire a bhaint amach agus Cluiche Ceannais Fé 20 na hÉireann a shroisint don chéad uair nó an mbeadh réalta óga Mhaigh Eo róláidir dóibh? Ag fuireach ar na buaiteoirí sa chluiche ceannais bhí Tír Eoghain. Bhí Brian Tyers agus Coman Goggins i bPáirc an Phiarsaigh don bhabhta leathcheannais peile fé 20, urraithe ag an Dalata Hotel Group.
Tá an ceann san buailte isteach go dian aige agus sin Lennon le cúl álainn do Chontae Lú. Ana chríoch ansin ó cheann ceann na páirce a d'aimsigh sé an cúl ach breathnaigh ar cé chomh cool nó fuar is atá sé sa teocht amuigh ansin. Éiríonn leis an phreab a ghlacadh chun é a mhoilliú síos agus isteach san eangach ansin. Ana chríoch ansin ón Lú. Mícheál Reid atá ar Tom Lydon is léir. Maigh Eo á thógaint tapaidh isteach go dtí Hurley agus is é Keelan Martin atá taobh leis. Hurley má tá ag scaoileadh fé agus pointe an-bhreá. Ardú isteach aige Maguire. Sin pas iontach chomh fada le McDonnell. B'fhéidir an tríú scór le dorn? Ní hea. Siar go dtí Gillespie, ná fuil luaite fós againn, príomh-naoscaire na foirne agus tá an bheart déanta, is dóigh liom, ansan aige Adam Gillespie. 1, 4, mar sin, le 0, 4. Ceartófar é sin sara i bhfad, ach tá Maigh Eo anois agus iad ag teacht in athuair anseo, Séamus Howard. Isteach arís go dtí Hurley. An-anamúil ar fad ansan istigh. Tá ábhar spáis déanta aige, ní féidir leathshoicind a thabhairt don bhfear so. Dolan gafa fada díreach os cionn cheithre nóiméad dul briste anuas ansan go hálainn aige Cormac McKeown agus tá an pas tugtha go cruinn aige Pearse Grimes Murphy ag dul isteach faoi dhéin cúil agus an bheirt ar na cliatháin sa leath líne aige Lú ag aimsiú na gcúl. Ah, dochreidte mar chúl ansin ach arís i lár na páirce James Maguire Tá mé ag ceapadh chuaigh in airde sna bhflaitheas chun an liathróid a bhuachaint Á tá brón orm ba é McKeown agus nuair a bhuail sé an talamh agus an spás os a chomhair, breathnaigh ar an ruathar sin ó Grimes Murphy agus an-chríoch isteach san eangach.
Do luas na cúil atá fachta aige Maigh Eo cúig cinn déag sa bhfeachtas go dtí seo. Sé cinn a bhí fachta aige Contae Lú roim chluiche an lae inniu, sin ocht gcinn anois. Seo duine de na daoine a fuair cúl, Pearse Grimes! Murphy agus David Dolan ag tosnú anocht ag léiriú a chumais ansan. Mar sin gach éinne beagáinín níosa mhoille, níosa thomhaiste, sa tarna leath. An chreach gan dabht ná áit i gcluiche ceannais na hÉireann. faoi fiche agus an ceann san agus bhfuil sé sin buailte go hálainn ar fad sin dhá phointe, is dóigh liom, aige Colm Lynch. An t-ádh dearg arís le Maigh Eo, Diarmuid Duffy isteach anso go dtí Lydon, gafa thar an chéad duine McKeown. Anois mar sin, bhfuil an scór cinniúnach ag teacht anso? Tá, aige Tom Lydon. Sos beag bídeach á thógaint. Tá. an teas i gcónaí ann, gan sámhnas ón mbrothall. Anois Lynch aríst, bhfuil dhá phointe eile fachta aige, thá sé sin dochreidte. Cimeádta ansan aige, isteach i lár slí agus seo chúinn Shevlin siar go dtí Pearse Grimes Murphy. Bhfuil sé ag cuimhneamh ar an dá phointe, thá sé laistigh, déanfaidh pointe an gnó agus í stiúrtha go dhá phointe. Dhá phointe aige Pearse Grimes Murphy. Níl sé céad fán gcéad fuinte. Tá sí cruinn má tá sí fada go leor. Éirigh as! Dhá phointe thar n-ais aige Maigh Eo. Seilbh tábhachtach. Dó a haon dhéag. Sin seacht déag. Náid a seacht déag aige Maigh Eo. Anois, McDonnell, toisc is dúradh sé féin a dhéanfaidh, tá siad á oibriú isteach an dornán a chur i bhfearas anso agus Adam Gillespie leis an pointe fíorthábhachtach. Oliver Armstrong ag dul siar agus tá an fheadóg séidte ag an réiteoir. Ambaist a bhuachaill, tá san suimiúil. Níor thug sé aon chúpla soicind sa bhreis. Do Mhaigh Eo, bhíodar ag tomhas go mb'fhéidir go mbeadh gluaiseacht amháin eile ann, don gcéad uair riamh. Tá Contae Lú, an contae is lú sa tír, tar éis cluiche ceannais na hÉireann a bhaint amach. What's happening in Louth football at the moment, you have a chance of the Minors to make it a three, a clean sweep at all levels in Leinster.